Is mise Seán Ó Doráis nó John Dorrans as Béarla agus d'fhás mé aníos in áit bheag faoin tuath i Sasain, áit bheag nach bhfuil níos mó ná 300 duine ina gcónaí ann. An t-ábhar a rinne mé ar an ollscoil, bhí mé ag déanamh staidéir ar an Bhéarla, ar litríocht an Bhéarla, agus i ndiaidh dom an chéad bhliain a chur isteach, rinne mé iarracht athrú agus dul leis an Ghaeilge, mar bhí spéis agam ins an Ghaeilge agus níos mó spéis sa Ghaeilge ná mar a bhí agam sa Bhéarla, agus ar an drochuair ní thiocfadh liom sin a dhéanamh gan an deontas a chailleadh. agus mar gheall ar sin bhí orm leanúint ar aghaidh agus céim a fháil sa Bhéarla. Ach i ndiaidh sin rinne mé iarchéimeanna sa Ghaeilge fosta. Bhuel, faoi láthair tá mé ag déanamh staidéir ar an ollscoil agus tá mé ag iarraidh dochtúireacht a fháil agus baineann an dochtúireacht sin, baineann an taighde sin leis na haistriúcháin a dhéantar ar dhoiciméidí oifigiúla, go háirid sa Deisceart, ó Bhéarla go Gaeilge. Agus just baineann sé leis na miondifríochtaí a chuireann daoine isteach agus iad ag aistriú ó theanga amháin go teanga eile. Bhí Seapáinis agam fadó ó shin, ar ndóigh tá Gaeilge agam, tá Béarla agam, tá Spáinnis agam mar bhí mé i mo chónaí sa Spáinn ar feadh bliana. agus choinnigh mé mo Spáinnis i bhfad níos fearr ná mo chuid Seapáinise, atá chóir a bheith ar shiúl anois. Agus thig liom comhrá a dhéanamh as Fraincis fosta, agus thig liom rudaí a ordú i siopaí agus rudaí mar sin sa Ghearmáin fosta, cionn is go raibh Gearmáinis ar a thoil aig m'athair, mar bhí m'athair ina chime cogaidh i rith an Darna Cogadh Domhanda. Mar gheall air sin, bhí seisean líofa sa Ghearmáinis agus d'fhoghlaim mé giota beag uaidh sin nuair a bhí mé óg. Déanaim a lán rudaí, is maith liom bheith ag rothaíocht, is maith liom cócaireacht a dhéanamh. Cé nach bhfuil mé iontach maith ag an cheol, corruair bímse ag bualadh port ar an fheadóg stáin nó ar an chonsairtín fosta, ach tá mé millteanach leis an chonsairtín, just ní thig liom an gléas sin a sheinm ar chor ar bith but déanaim iarracht cibé scéal é nuair nach mbíonn duine ar bith eile thart. Agus chomh maith leis sin is maith liom rudaí a scríobh, labharfaidh mé fadúda sin ar ball más maith libh. Agus is maith liom, An tseandálaíocht, tá an-spéis agam i leabharthaí a bhaineas leis an tseandálaíocht so siad sin na leabharthaí is mó a léim taobh amuigh den obair atá ar bun agam, an teangeolaíocht. Seo ceann de na dánta is fearr liom as na dánta atá scríofa agam do pháistí. agus 'Liam na Sopóige' an t-ainm atá ar an dán. Baineann sé le Oíche Shamhna agus níl an aimsir iontach fóirstineach inniu but cibé déanfaidh mé iarracht é a léamh. Liam na Sopóige, dála an scéil, is ionann sin agus Will o' the Wisp i mBéarla. Oíche Shamhna atá ann, fan sa teach, fan istigh, mar beidh taibhsí agus arrachtaí agus púcaí amuigh. Liam na Sopóige an t-ainm atá orm agus bímse sa reilig i mo sholas beag gorm agus bíonn an oíche beo nó marbh le mo chairde, ag siúl thíos anseo nó ag eitilt in airde. Éist! Ní cat an glór sin ach an tseanbhean sí ag cíoradh a cuid gruaige ansin ar dhíon an tí. Thuas ar an chnoc, taobh amuigh den chathair, tá an vaimpír ag eitilt leis an sciathan leathair. Agus amharc ar an taibhse chomh bán leis an phlúr sa seanchaisleán folamh i mbarr an túir, ag gáire as a mhuineál mar tá sé gan cheann is tá's aige go maith gur Oíche Shamhna atá ann. Tá cailleach ar scuab ag eitilt san aer, nach bhfeiceann tú an scáil dhubh go hard ins an spéir, agus beidh mise leo is an ghaoth go garbh, os cionn chathair na mbeo agus reilig na marbh. Tá mise ag teacht, ag teacht fá do choinne, tá mo mhéara fada fuara ag scríobadh na gloine. Ach ná tiontaigh, ná amharc ar an fhuinneog dhubh, nó b'fhéidir, b'fhéidir, go bhfaighinnse thú!